Mwaswera bwanji a Malawi konse kumene muli this is Comrade Ntanyiwa original voice of Comrade Ntanyiwa on Limpopo FM ali Comrade tikangomva mawu amenewa mitima yathu imakhazikika akuti Jonathan takatengani madzi ndimwe wabwera comrade Ntanyiwa osadandaula malawi dzikoli mwini wake ndi mulungu dzikoli mwini wake ndi mulungu analilenga kumwamba ndi dziko lapansi ndipo chitamukomera iyeyo mulungutu osati munthu koma chitamukomera mulunguyo ndi pamene anapanga chiganizo chonena kuti kuli bwino mkatimu ndiikemo anthu nde zinamukomera ndikumulenga munthu nde anamulenga adamu atamulenga adamu ndi pamene ati "Ah, wachepa nalo dzikoli wachepa nalo koma iweyo iwe ofunika ndikupase munthu amene azikuthangatira mumvetu chichewacho ndikufuna ndikulengere munthu amene azikuthangatira nde chinamukomera mulungu yomwe uja muzimvatu mawuwa chinamukomera mulungu yomwe uja kukamgoneka mamuna uja tulo ndikuchosako nthiti ndikukampangira mkazi mulungutu ameneyo china china china chilichonse chimakhala kuti chamukomera mulunguyo kuti chinthucho chichitike chimene sichimamukomera mulungu sichimachitika limpopo fm ndi comrade Ntanyiwa ndiye chamukomeranso mulungu yomweyo chamukomera mulungu yomweyo analenga dziko lapansi ndi kukamulenga mamuna uja ndikunena kuti comrade Ntanyiwa kwacha lero ayankhule anthu panga program ya nkhanga zaona tikamagona tizidziwa zonoti miyoyo yathu ili m'manja mwa mulungu osati ili m'manja mwa munthu iyayi onse ochita zoipa onse ochita zabwino miyoyo yawo imakhala m'manja mwa mulungu oti kungakhalenso chifuniro chake cha mulunguyo kunena kuti awa chifukwa chonena kuti apanga upandu wonena kuti amuphe comrade Ntanyiwa tulo lawoli likhale longopitilira asadzukeso ndizotheka kumukomera mulungu yomwe uja nde anthu ambiri timaona ngati timaona ngati tikukhala pa dziko lapansi chifukwa cha chifuniro chathu kapena chifukwa chonena kuti ifeyo ndife opambana ayi koma ndikuthekera ndi chifuniro chake cha mulungu kutero kuti mulungu atafuna onse amene amaganizira kupangira zoyipa anzawo lamawa akhoza osaliona mulungutu atafuna osati ife anthu ife tilibe kuthekera ife zimangochitika by chance imfa ya chilima inachitika by chance anatenga machansi nde by chance chilima anamupha ndi anthu ena aja achakwera mukandisaka ine ndikundipha mupindule chani chifukwa limpopo fm izakhala ikupitirirabe izakhala ikugwirabe ntchito ndipo zonse zimene ndimaulusa inezi ziziulusidwa chifukwa anthu mwina simmadziwa when we say mtanyiwa ndi magulu a anthu ochuluka amene akupanga mtanyiwa kuli achitetezo akupanga mtanyiwa kuli oyimba akupanga mtanyiwa nchifukwa chake timabwera ndi nyimbo zothyakuka pano amene aja ndi amtanyiwa okhaokha kuimbira dziko lawo tili ndi amtolankhani athu amene aja ndi amtanyiwa ndi anyamata a it pa limpopo fm amene aja ndi amtanyiwa kutakula achina lufeyo wa lufeyo dj don't trust tili ndi akaoleya tili ndi dj max onsewo antanyiwa nde tikamati tiyeni tizimsaka ntanyiwa tizimsaka ntanyiwa mukulimbana ndi anthu chifukwa ntanyiwa ndi dziko la malawi mchifukwa chake kungoyambana kungoti tifuna tikamsake ntanyiwa dziko lonse la malawi likumadzuka ndi kuyankhula anthu amene ali m'mayiko akunja akumadzuka ndi kuyankhula limpopo ndi comrade ntanyiwa programu yathu ya nkhanga zaona chigawo cha kumasana kuno akutipasira ndi aja a m and z plastic shop amenewa akupezekera ku balaka ndipo amenewa akupezekera ku balaka ndi kumene tingapeze amenewa amagulisa zinthu zosiyanasiyana tikafika ku balaka tingofunsa kuti m and z plastic shop ili pati anthu nonse amene mwazungulira madera awa sawali toleza chiyenda usiku khwisa chingeni sosola misu jimu kachenga chilipa mbatamila seche ndi madera onse ozungulira balaka tapitani pa m and z plastic kumene mukapeze mabeseni olimba abwino aja ku south africa akupezeka pamenepa ma food warmer akupezeka pamenepa mapoto enanu mapoto anu anatha kalekale chokuti ichi ndi poto sichimaziwika kwangokhala chinthu chokhala ngati chokuda olo mulendo kuti aone poto amene mwaphikira chokudya chimene chocho mpaka atafunsa kuti amwali mwati muli pa banja zonena kuti kuli a MZ plastics uku simukuzidziwa tapitani mukazipezere mapoto kumeneko kukupezeka mapoto ma 4 piece ma 8 piece ma 12 piece mipando ya plastiki ndipo ubwino wake mukazifuna zinthuzi mukayimbira foni tikufuna chakuti chakuti chakuti mitengo ndi ndalama zingati amasonkhanitsa zonse ndikuyika mgalimoto ndikuthamanga ndikuzakusiyirani sikutinso muvutika ndikuyenda ayi muli pakhomo panu mungowauza ndikufuna chakuti tajambulani chakuti tajambulani chakuti amenewa ndi a mz plastic shop telefoni namba zawo 099 40 83 83 3

36 78 9 inu nonse amene muli ku balaka mwayi muli nawo tsopano palibe zonama zonena kuti iyayi tinalephera kuphika ndiwo chokudya chifukwa chonena kuti palibe popakulira mbali iwo ali nazo limpopo nde kulinso tizipande zija za plastic zabwera masiku ano zija zili kumeneko this is

muli bwanji nonse amalawi konse kumene muli this is comrade mtanyiwa pa limpopo fm chigawo cha kumasana programu yathu imene tiiyambe tiiyambe motere programu yathu imene tabwera nayo

amene amakambirana nkhani imeneyi tikuti 073 977 8292 tapeza malikodi a limpopo fm apasidwa ndalama kuti azisaka anthu aziwapha limpopo ndi comrade mtanyiwa

palibe chilipo ku immigration ndinayimbiridwa telefoni kunena kuti comrade mtanyiwa mubwere muzatenge ndalama zanu zimene munapangisa passport ngati a immigration anandiyimbira ine foni ineyo what more inuyo anandiyimbira foni comrade mtanyiwa zatengeni ndalama zanu ma passport kulibe chifukwa chonena kuti contract imene anapasidwa mwana wa achakwera nick chakwera komanso avitumbiko mumba ya high tech contract imene ija yatha sakufunanso kuwaonjezera chifukwa chani sakufuna kuwaonjezera akuti ainakewo akutitu mmaganizo mwawo osati mmaganizo mwa amalawi akuti m'maganizo mwawo akuyesa kukambirana ndi aja a technobrain kuti abwerere azapange mapasipoti a original koma ife titayankhulana nawo a technobrain atiuza zonena kuti ngati azabwerere mdziko la malawi azabwera chifukwa chonoti ulamuliro wasintha chifukwa anapangidwa chipongwe akuti akufuna atagwiritsa ntchito technobrain kuti abweretse ma passport a original ndi kuti amalawi chikhulupiriro chathu chisachoke pa achakwera alemba m'madzi akanadziwa kuti olo mmawa mavoti atati achitike achakwera sakuwinaso sibwezi akuta akutaya nthawi yawo this is comrade mtanyiwa on limpopo fm kukangokuchera maganizo comrade mtanyiwa kukangokuchera maganizo comrade mtanyiwa kukangokuchera maganizo comrade mtanyiwa bambo mnyumba wanzeru kukacha ana adya chani bambo anzeru amenewo nthawi ino ana akukonzekera ku sukulu kodi ali ndi sapato kodi ali ndi uniform bambo anzeru ameneyo koma si zimene ndikuziona ine mdziko la malawi mtsogoleri wa dziko nduna zonse za boma akakhala

munapita ku mpingo wina kukapemphera kumene koko mwabweresako mapokoso ndipo mpingowo anthu ayamba kubalalika munapita kukapemphera ku mpingo wina ku limbuli amene mtsogoleri wa mpingo umenewo ndi a moffat ndipo munalonjeza mpingo umenewo a kondwani nankhumwa kuti mupereka ndalama ija yokwana 10 miliyoni kuti anthuwa akonzere tchalitchi chawo analitu maganizo abwino koma simunapite kukapereka ndalamayi lero mpingo uja wayamba kupasukapo akhristu amuwukira mtsogoleri wadya ndalama zimene apereka a nankhumwa mtsogoleri kuyesa kunena kuti palibe olo muone mmafoni mwanga olo mupite ku banki olo mutayimbira a kondwani nankhumwawo ine sinapasidwe ndalama ndiye a nankhumwa pitani ku limbuli mukathese mulandu anthu akuvuta mpingo ukutha mwathesapo mpingo ndiye anthu a ku limbuliko akuti ngati simunakhale president mwayamba maboza mukazakhala president ndiye muzawanamiza bwanji

comrade ntanyiwa pa limpopo fm amalawi ndafuna kukudziwitsani kuti mkatikati mwa anthu amene akusaka mkatikati mwa anthu amene akuwasaka a norman chisale munthu amene watumidwa ndi a Nick Chakwera komanso Bango mchimwene wawo wa Chakwera ndi Ganizani Kuchombo. A Ganizani Kuchombo ndi amene ali nawo mu gulu lonena kuti athane ndi a Norman Chisale. This is Comrade Ntanyiwa pa Limpopo. fm Yehova wa makamu ali woyera, woyera, woyera. Yehova wa makamu ali woyera, woyera. Yehova wa makamu ali woyera. atangomva kamphekesera katango adusa mukhutu atangomva kunena kuti mwana atu wa flora selemani ngwinjiri akufuna kung'alula pa zodiyaki aboma aliyese ananyowa mukabudula kunyowa mukabudula a comrade osangonena kuti anazikozera bwanji zimenezo nzanu ine ndangonena kuti ananyowa mukabudula kunyoweratu kuti kodi mwana ameneyi akupanga bwanji mpaka natuti kuti magalimoto kukafika ku nyumba kwa abambo ake galimoto ya tx imene amayendera a national intelligence service DG Ngwira ndi amene anatumiza achina Ganizani achina Ganizani ku Chombo anali mgalimoto imeneyi anapita amene akutumidwa anatumidwa ndi a Nick Chakwera. Kodi kungoti mwana woipa, abambo woipa, banja lonse kungokhala lonena kuti kodi ine mesa ndimamva kuti mwana wa president ndi mbusa. abambo awonso ndi abusa chifukwa chani mwasankha kugwira ntchito zolakwikazi ndeti kuti anthu anatumidwa kupita ku nyumba kwa abambo awo a ngwirinji mwana wa amalemu a Flora selemani pilot zomvesa chisoni munthu kungonena kuti ndapita kukaona abambo anga anthu njenjenjenjenjenjenje akupita kwa abambo ake kukatani kodi tisamayendere makolo tikakhala kuti tikugwira ntchito miyoyo yathu yonse izingokhala pa ntchito sitimafika kukaona makolo nde atangomva kuti kukubwera exclusive komatu nde mafunso tikumvazi ndi zokuti bwanji izi zikuchitikazi ndito- ndi zotani ino tifatseni ngati exclusive yo iliko mwini wake mulungu ndanena kuti ali ndi kuthekera mwini wakeyo ndipo mu nthawi yake yoyikika zonse ziziwika funso limene ndikufuna ndikufunseni amalawi ngati a mcp si amene anapha chilima nanga nchifukwa chani mu ndege muja munalibe a mcp

chikomo chathu chandale chitatu chapita ibasi saulo silili mauja ino anthu ndikulibe amalawi funso limene ndikufuna kufunsa manda kukatuwa chifukwa ndikukonzekera kuti ndikupaseni china china chilichonse amalawi musadandaule ndikukonzekera kuti ndikupaseni china china chilichonse nde ndimaonera zinthu zimene zimachitika mu ndege

bridge linathyoka kalekale azitsogoleri amene ali kumeneko ko kuli achaponda nde pali wina white tibwera ndi nkhani ya white titambasule bwinobwino bridge limeneli muzingoliyang'ana anthu azivutika kudutsa koma mukunena kuti mufuna mulowe mboma achaponda a white inu amene mukunama kunena kuti ndinu a dpp bulijilo muzingolisiya choncho tangolandira uthenga kunena kuti ma police station ambiri kwayamba kugawidwa mfuti

amalawi ndikatero tusiyane pomwepo tikumanaso chigawo chakumadzulo ndibweraso ndi programu ya nkhanga zaona ndimangofuna ndikuchoseni nkhawa nonse amene munali ndi nkhawa kuti kodi comrade ntanyiwa kuti bwanji ine am alive am untouchable a man sent through god natumizidwa ine ndi mulungu kuti ndizapulumuse mtundu wa malawi ndiye ndikuti ngati imfa ija inali ngozi mu ndege muja mwapezeka bwanji zithunzi za anthu a mcp funso langa ndi limenelo sindikuziwa inunso amalawi mundithandizira kundifunsira funso limeneli mukaona vidiyo imeneyoyo ndiye mumuona wina wa mcp ali momwemo pamene ena ndege yomweyo anayikana kuti satha kukwera chifukwa chonena kuti yazaza ripopwepo ndi comrade ntanyiwa tikumananso chigawo cha kumadzulo programu ina ya nkhanga za